bi ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité min ye tiɲɛ kɛnɛ espace de vérité min kɛnɛ kan ni bubu mabɛl jawara n'ale ye président de l'association des médias sociaux du mali an bɛ sigi chaque lundi et jeudi bamananw b'a fɔ ko balalen o bɛ ko sulalen o sa kunu lundi an ma se ka sigi o de kama an y'a bila bi mardi la ni o bɛ bɛn desanburu kalo tile wɔɔrɔ ma san ba fila ani mugan ani fila ni bubu mabɛl ka bi émission espace de vérité kɛnɛ kan thème ba saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo an ka thème ba fɔlɔ o ye k'a fɔ dirpa ye communiqué min kɛ dirpa ka communiqué kɔnɔna la n'i y'a ta ka jateminɛ du 31 octobre au 19 novembre An ka forces armées maliennes sera ka 57 terroristes u sera k'o de neutraliser à l'intervalle de 20 jours an bɛ an da don o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ ni an bɔra o yɔrɔ la min ye awa CEDEAO ka ultimatum ye sommet de la CEDEAO CEDEAO ka sommet min kɛra u ye ultimatum min di Mali ma an bɛ an da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o la fo ka taa se awa chambre de commerce président ka minɛli ma n'o ye Youssouf Bathily ye Opérateur économiquew fana bɛ ka kuma, u bɛ ka menace kɛ ko ni a ma bila ko yan ni vendredi cɛ, ko vendredi k'u bɛ baara bila kɛ min ye awa u ka activitéw k'u bɛ na o jɔ. An bɛ an da lase o fana ma ni temps ye an labɔ, an da bɛ na se le retour du premier ministre son excellence Docteur Choguel Kokalla Maïga, an da na se o fana ma fo ka se RFI ka suspension ma Burkina Faso kɔnɔ.

olu fan fɛ très rapidement an bɛ segin ka na don an ka émission préférée kɔnɔ espace de vérité an ka taa. aw bɛɛ lajɛlen danga na aw ka web tv mandi sanfɛ gandi maliyɛn aw ka émission tiɲɛ kɛnɛ kan. maliyɛnw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'aw ladɔnniya an ka partenɛriw la minnu bɛ k'an dɛmɛ walasa ka nin emisiyɔn in sponsoriser cogo min na a bɛ se ka to sen na halisa an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye produit gadan ni ale pdg ba ye bama dramera ye ale ye émission sponsorisé baga dɔ ye n'aw ye minan fɛn o fɛn san produit gadan mɔgɔw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka butiki la n'o ye 711 ye a y'a bila u kunna k'a fɔ k'aw bɛ k'anw dɛmɛ an ka baaraw la ni aw mago bɛ produit gadan mɔgɔw la a bɛ se k'u wele 76 14 19 19 walima 74 62 19 19 ni produit gadan mɔgɔw bɔra yen nɔ agence de voyage al umra k'aw ɲuman taa hiji la k'aw ɲuman segin ala ka latigɛ yɛrɛ kɔfɛ a y'a fɔ ko agence de voyage al umra ni aw mago bɛ agence de voyage al umra mɔgɔw la a bɛ se k'u wele 76

70 12 56 04 n'an bɔra yen an bɛ taa supermarché habiba market la supermarché habiba market olu filɛ nin ye cité des enfants kɛrɛfɛ cité unicef la u ka da bɔlen don ka ɲɛsin station total ma ni aw mago bɛ supermarché habiba market la aw bɛ se k'u wele 78 68 17 68 n'an bɔra yen nɔ entreprise ABK solar entreprise ABK solar ale ka baara ye kuran batiri lampandɛr ka lithium yɛlɛma k'a kɛ batiri ye u be nin bɛɛ lajɛlen feere batiri minw de don u kolo ka gwɛlɛn wa u si ka ca ni aw mago be entreprise ABK solar la aw be se k'u wele 79 11 73 16 ni o bɔra yen nɔ établissement bati sarl Établissement Bati sarl mɔgɔw ka baara ye tiyo feere ye tiyo minnu bɛ don aw ka sow la aw ka izini baw la izini minnu bɛ labaara ni jimafɛnw ye ni aw mago bɛ tiyo ɲɛnamaw la minnu kolo ka gɛlɛn ani minnu si ka ca a b'a fɔ ko établissement Bati sarl ni aw mago bɛ u la a bɛ se k'u wele 72 44 56 57 Ni an bɔra o la an b'a fɔ ko établissement ba motors mali établissement ba motors mali ka baara ye piyɛsi feere ye eremɔrigu piyɛsi sitɛrini piyɛsi fɔɔ ka taa se sɔrɔdasiw ka blendew piyɛsi ma u sigiyɔrɔ bɛnnen don yirimajɔ ma k'u ka da bɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars la ni aw mago bɛ u la aw bɛ se k'u wele nɛgɛjuru sira mun na o de ye 78 93 33 33 walima 66 73 33 33 n'o bɔra yen nɔ ɲala immobilier ɲala immobilier mɔgɔw ka baara ye dugukoloko ye titiri de bɛ u ka dugukolow la an b'a fɔ min ma ko titre foncier u bɛ opportunité di aw ma aw ka se k'u sara dɔɔni dɔɔni saan kelen saan fila fɔɔ ka taa se saan saba ma ni aw mago bɛ dugukoloko la dugukolo min n'a koɲɛw bɛɛ lajɛlen jɛlen don aw bɛ se ka se ɲala immobilier mɔgɔw ma u ka nɛgɛjuru sira 76 45 76 88 ni o bɔra yen nɔ an be an ka sirifikɛ fo shɛki tihami haidara kabako furatigi kabako fura mun de don a be bana caaman furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔnabanaw tansiyɔnw jabɛti a be nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni aw mago be sirifikɛ ka nimero la aw be se k'a wele 78 78 03 03 ni an bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko tangara électronique tangara électronique chez mamadu tangara dit minakɛ ni aw mago be aw ka stidiyo kɔnɔ minɛnw na aw ka jeu de lumièrew aw ka kameraw ni aw ka bafuluw fɔɔ ka taa se mikrokravatiw ma ale ni salle de conférence kɔnɔna minɛnw k'o bɛɛ lajɛlen amenaje a b'a fɔ ko tangara électronique chez mamadu tangara dit minakɛ aw be se k'u wele 76 45 93 39 walima 60 01 01 93 ninnu de ye mɔgɔw ye entreprisiw sosiyetiw ale ni opérateur économique baw minnu bɛ emisiyɔn sponsorise walasa baaraw bɛ se ka to sen na cogo min na ni maa minnu b'a fɛ k'an ka emisiyɔn in kɔkɔrɔmadon walima k'a sponsorise aw bɛ se k'an wele 93 46 07 05 ka tila k'aw ladɔnniya an ka chaîne youtube bɛ yen nɔ ni o ye gandhi malien ye an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw abone a la walasa ka an ka emisiyɔn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin de tun b'an bolo k'a fɔ an dɛmɛbagaw kun kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka sanni kɛ an dɛmɛbagaw fɛ ka d'a kan o b'a to a bɛ anw fana dɛmɛ an ka baaraw la
Merci beaucoup. Malienw k'a fɔ aw bɛɛ ye ninnu de ye an dɛmɛbagaw ye minnu bɛ ka émission espace de vérité ka sponsoriser min bɛ se ka kɛ sabu ye jamukan in a bɛ se ka to sen na cogoya min na. hali bi an b'a fɔ aw ye Boubou Mabel Diawara président de l'association des médias sociaux du Mali a bɛ an bolokɔrɔ yan nka sani an ka kuma di ale ma très rapidement an bɛ taa an ka conseils fan fɛ sɔɔni an bɛ segin ka na ka na don an ka thème ba saba fo thème ba naani kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ se ka to a bɛ faamuyali sɔrɔ a la an ka taa an ka kɔnsew fan fɛ o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajɛw ka mara kɔnɔ i balokun ye mun ye i nakun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min ye a kan ka bonya jamana kɔnɔ n dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛ na n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ sɛbɛ nana an dalen b'a la kow bi nɔgɔya an ka bɛn bɛn de ye dunuya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an bɛ to ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma

Malienw a y'a bisimila kokura aw ka émission préférée sanfɛ espace de vérité min ye tiɲɛ kɛnɛ bi espace de vérité kɛnɛ kan thème ba saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo an ni Boubou bɛna an da don minnu na an ka thème ba fɔlɔ o bɛ boli awa CEDEAO bɔra k'a ka sommet min kɛ sisan u ye point saba ɲɔgɔnna souligner an bɛ an da don point saba la ni o bɔra yen an bɛ taa ka taa se min ye awa le retour euh, de son excellence eh, docteur Choguel Kokalla Maïga a nana a y'a plasi ta kalo naani bana kɔfɛ bi k'a bɛ gɛjɛgɛjɛ an bɛ an da don ale ka sagili la fo ka taa se l'exploit de l'armée malienne sur le terrain an bɛ ɲɛfɔli k'o fana la a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la nka an bɛ min ɲini aw fɛ o ye de jamukan in aw k'a carin kosɛbɛ aw ka aimer ka commenter ka a partager commentaire la hali n'a ma dɔwɛrɛ bila n'a ye cœur bila o ye fɛnba ye o bɛ se ka kɛ sabu ye émission in a bɛ basigi cogo min na sabanan aw kana ɲinɛ aw jamukan in carin kosɛbɛ aw ka carin kosɛbɛ kosɛbɛ bubu i ni ɲantuma gandi n bɛ foli d'i ma mhm, ka foli di an lamɛn jɛkulu bɛɛ ma mhm. gandi fans bubu mabɛl jawara k'u fo u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ gandi telegram fo ka taa bila whatsapp la k'a kɔnɔma bɛɛ fo dan tɛ foli min na gandi ne ye foli d'olu ma an bɛ foli di o tuma na fɛn min ye mahamadu jawara n ka émission b'a fo a ka partage la a bɛ ne bɛ yan wo ne tɛ yan wo n'a yɛrɛ ye gandi ka fɛn fɛ a b'a bɛɛ partage alhamdulillah ala ka kanu to alimentation mahamadu jawara ala ka kanu to fɛn min ye bamakɔ kura ye bɛɛ ka taa sanni kɛ ni cɛba in fɛ yen n'o kɛra an bɛ don MCA yɛrɛ kɔnɔ an bɛ yanki fo Yan k' arazsafi yan an ka foli ba yesa yɛrɛsare an b'a fɔ dante foli min na dugutigi tɔgɔ la an bɛ kɔdtɛ fo n'o o ye o tumaumana na jayara ye jayara n'ale yɛrɛ filɛ ni bamakɔ kura an b'a fɔ ka jalo e tɛ nin foli belebeleba ye fɛn min ye o sɛti dtɛre ye ko mazɔrɔ fuseni keyita an b'a fo dan tɛ foli min na OCS mɔgɔ bɛ se fɔ alihamdulila ka PMU mali DG k'a fo fɛn min ye eh, irimariz d'international ye k'olu fo gandi ninnu bɛɛ ye an lajɛbaaba ye maabaw don nka u b'u ka caw bila ka an lajɛ faso in baara la ka mali tinitigi bɛɛ fo ka kɔmisɛrɛw bɛɛ fo ka tila ka gendarmerie in ɲɛmaa k'olu fo eaux et forêts sapeur pompier surveillant de prison an b'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na fo douane an ka foli belebele bɛ olu ye eaux et forêts u bɛɛ ka foli bɛ yan tinitigi bɛɛ bɛ fadenba la gandi k'i yɛrɛ fo ka an ka technicien du jour qui fait la différence quand même i tɔntɔn voilà n tɔntɔn ale de bɛ danfara don ni page tɔw cɛ donc an b'a fo dan tɛ foli min na an yɛrɛ denkɛnin a b'an kɛrɛfɛ an ka foli b'a ye a ye den tɛ dɛ n y'a fɔ k'i dɔgɔnin dɔ don man man ni dɔgɔnin de ye den tɛ n y'a kuma f'i ye a mɛnna voilà maliyɛnw ka aw bɛɛ lajɛlen fo hali bi min ye émission espace de vérité ye n y'o de fɔ n'a daminɛna cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw a bɛɛ lajɛlen b'u ka baara bila ka sigi ka an lamɛn k'o de kɛnɛ kan émission in tɛ se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni an b'a kɛ tulonkɛ yɔrɔ ye cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kodɔnnaw sigilen k'i lamɛn k'i bɛ ka kuma faso ko kan o tɛ se ka kɛ maako ye

k'a sabu kɛ jamukan in a ka sanga sɔrɔ bi ka se biya in ma aw ka wulikajɔ ani aw ka cɛsiri o b'a la kosɛbɛ o kɔfɛ arajoso tan ani wɔɔrɔ de bɛ mali kɔnɔ ni ala sɔnna tile fila in na an bɛ na ni arajoso tan ni wɔɔrɔ an bɛ na n'a lisi fana ye olu fana ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri jamukan in maa caman bɛ ka a lamɛn tɔgɔdaw fana la o ni sababu ka kɛ ni arajo ninnu ye groupe whatsapp mɔgɔw n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wulikajɔ ni aw ka cɛsiri la page facebook minnu fana bɛ ka an dɛmɛ baara la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wulikajɔ ni aw ka cɛsiri la en un mot ka malien cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen folen don bubu ni an ye an da dɔn kuma la foli dilen kɔfɛ an kanubagaw ni an lamɛnbagaw ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an ye thème ba saba fo naani ɲɔgɔnna ta bi bubu ne bolo an ka daminɛ ni CEDEAO ka sommet min bɔra ka kɛ sisan u y'u da se point caman caman ma mais u ye ultimatum min di Mali autorité ma o ye de ko mɔgɔ bi naani ani wɔɔrɔ min minɛlen don mercenaires k'u tun bɛ MINUSMA ka hukumu de kɔnɔ Mali la yan olu minɛna mais CEDEAO de bɛ pankacun la ko k'olu bila bubu san mana fin bɛɛ bolo bɛ i kunna doni de la an fana bɛ jɔrɔ min na o ye Mali kunkan ta ye bubu i bɛ se ka mun de fɔ CEDEAO ka sigi in na. Gandi sigili bi wɔɔrɔ ni filanan don a kɛra abuja CEDEAO a y'i sigi tugun a y'i sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya a y'i sigi a yɛrɛ de ye sommet in kɛra président damadɔ de ye u président wɔɔrɔ de tun don minnu ni CEDEAO talen b'olu bolo otage la bi Gandi n'i y'a ye an ni Alasani kumara an tɛ ka bɛn fɔ la négociation bɛɛ foiré la a si ma abouti a bɛɛ fu a bɛɛ kɛra fu ye Gandi ye dɔwɛrɛ tɛ Barisabula sɔrɔsi ninnu tɛ Alasani kelen ta ye, a kelen ta tɛ, o de y'a kɛ Alasani ma sɔn abada k'i engager kun dɔ la parce que ale b'a dɔn les responsabilités sont partagées tiɲɛ don ale ka badge b'u la a ka fɛn caman b'u la nka maa wɛrɛw bɛ yen dɛ, caman bɛ yen, Mali ni Kɔdiwari tɛ tiɲɛ abada négociation na n'a y'a sɔrɔ ivoirien ko don n'a y'a sɔrɔ mali ko don nka i b'a ye k'a fɔ fɛnba de tun bɛ ko in kɔrɔ o de y'a kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ u tigi yira sisan n'o ye CEDEAO ye CEDEAO de ta don u ye kubaruya sɔrɔ k'a fɔ nin waati laban in na gandi i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye eh, mercenaire ninnu yɛrɛ ka instruction ye u ka o kumana fɛn bɛ tribunal kun sanfɛ a baara banna pewu ɲininkaliw kɛra maa ninnu yɛrɛ kumara u kan ka min fɔ u b'o dɔn u kan ka min to u b'o dɔn gandi u donna mali kɔnɔ cogo min na i t'i miiri foyi ma a kunkun n'a ɲɛɲɛ u ma min ta k'a fɔ mali sariya tigilamaa u yɛrɛ ka laɲini ye mun ye u y'o bɛɛ fɔ CEDEAO y'o kibaruya de sɔrɔ CEDEAO y'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ ka labɛn n'ale ma wuli ale sera a maloyɔrɔ ma
Baara gɛlɛyara ne bolo CEDEAO tun tɛ se ka dɔwɛrɛ ye nin dossier la ni médiateurya tɛ médiateur surtout mana CEDEAO ka hukumu fara a tun bɛ se ka kɛ médiateur de ye CEDEAO tun bɛ se ka wuli de k'a fɔ ah tiɲɛ don aw fila bɛɛ ye ne ka tɔnden nka tiɲɛ yɛrɛ la marifa nana cogo min na MINUSMA bɔra k'a fɔ fɛn min ye ONU bɔra k'a fɔ u ko k'a nacogo ma ɲa n'a ma ɲa an b'a ɲini an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ nin de ye k'a fɔ toujours Asimi Goita raison b'a bolo ka bɔ CEDEAO la à tout moment an bɛ se ka bɔ CEDEAO la bi pewu a pewu chaque fois a raison de bɛ ka da an ma wa a kɛtɔ de don oui oui oui oui parce que n'i ye baara in ta k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ CEDEAO tɛ se ka foyi lase Mali ma ni tiɲɛni tɛ oui Mali CEDEAO a ye Mali sanctionné illégalement oui daluwa t'a bolo a ye fɛ ka jamana in firi Ala m'a se a ye Mali ka nafolo tigɛ ka mali dugu min bɛ guerre la mhm. dugu min bɛ k'a yɛrɛ ɲini a terrorisme b'a kan djihadisme b'a kan e ko k'e tɛ fɛ ka sanction ta min bɛ se peuple ma e y'olu ka nafolo tigɛ mhm. ala ye mali ɲuman bɔ oui. sisan mun tora mhm. i ye mercenaire ci a ma dugu wɛrɛ b'i kɔfɛ k'i i dugukɔrɔmaton dɔw la ala nana kɛ i dogo dugu wɛrɛ kɔfɛ ala nana tiɲɛ bange tigɛ kɛra olu fana la donc mun na CEDEAO t'a fɔ faransi bɛ ka gɛn fan bɛɛ fɛ mun na CEDEAO t'a ɲini a yɛrɛ ka communauté tɔgɔ la ka faransi accuser
mali de plainte don mun na CEDEAO ma deli k'a ɲini a ka duguw fɛ aw na anw bɛ tɔn kelen ni gɛlɛya b'aw kan o gɛlɛya kelen bɛ anw kelen kelen bɛɛ kan a ye na an ka daluwaw ye an ka lajɛ bi an ka faransi ka dossier in ta k'a sɛgɛsɛgɛ parce que n'i sera mali ma bi sera Côte d'Ivoire ma n'i sera mali ma sera sɛnɛgali ma ni ko kelen mali sɔrɔ a ye burukina sɔrɔ ni ko ye burukina sɔrɔ a ye Côte d'Ivoire sɔrɔ ni ko ye niger sɔrɔ a bil'i kun na k'a ye togo Bénin a ye CEDEAO dugu caman sɔrɔ an ka intérêtw ye kelen ye mais u da t'o la mercenaire ninnu tigi filɛ nin koyi
tigiw dɔnnen don tigiw dɔnnen don mais CEDEAO ka nin CEDEAO ka nin ultimatum nin dɔwɛrɛ tɛ dɛ u tun bɛ négociation min na duguma négociation in tun bɛ fɛ ka se a aboutir yɔrɔ ma nka o ye maloya ye CEDEAO yɛrɛ ma o kɛra maloya ye mais n'o tɛ pourquoi k'a fɔ ko i bɛ nin kumaba fɔ tele ni arajo la tila ka i den ka Faure Faure bɛ nalen mali la bi ka na Asimi voir nin dossier kan. Faure bɛ na Mali la bi. Awayi.
Négociation.
Sini don. Aa. A bɛna ne mun na? A bɛna ne jaabi minnu tara k'a b'o notifier Asimi na fɛn min fɔra ka ban bɛɛ bɔra a kalama. Mun wɛrɛ tuguni? Ɔ ne ko aw tun tɛ se ka Faure ci dogo la ka na wa? Unhun. A a fɔ Mali ye k'a ka nin kɛ a ka nin kɛ n'o tɛ nin de ye sanction bɛ k'a kɔnɔ. Non Aso dun tɛ sɔn défi ma dɛ, n'i ye défi kɔni kɛ lancer Aso tɛ sɔn o ma dɛ, donc a kɔrɔ tɛ dɛ maliyɛn tɛ sɔn défi ma, ɛɛ Alahu akibaru, wa ne ko n bɛ min f'i ɲɛna e bɛ se ka cɛkunbabaya kuma fɔ cogo di kɛnɛ kan ka tila ka maa ci ka na ko o b'i profiter ka na n'o jaabi ye ka tila ka delilikan don o da, an bɛ delili kɛ mun de kan, unhun, Mali labɛnnen don nin dossier la, ko in a bɛ kiri ka bolo kan, unhun. dossier banna dossier clôture kɛra cour spéciale ou bien cour d'assises de bɛna lajɛ k'a juger o la foyi tɛ se ka mali tɛgɛ tɔnɔmi k'a d'a kɔ foyi a ye ɲininkali kɛ ko marifa ko ye galo ye wa a ye ɲininkali kɛ ko mali awa ko eh, eh, mugu ko ye galo ye wa a ye ɲininkali kɛ ko ni avion ni fɛn minnu nana ko galo don wa a ye ɲininkali kɛ ko o sɔrɔsi jumɛnw don u ka lisi bɛ min mun na a t'a ɲini MINUSMA fɛ ne bolo CEDEAO tun kan ka nin kuma in ɲɛfɔ MINUSMA de CEDEAO bɔr'o la tugun k'a bɛna force dɔ bila en place ko force anti terroriste ani force anti putsch oui u nana troisième mandat de ko Mali ye san tan sɔrɔ o Mali bɛ terrorisme kɔnɔna la CEDEAO delila ka force bila ka na wa a ma na force foyi ma se yan han oui kabiri MINUSMA bɛ MINUSMA la fo k'a bɔ o la ka kɛ MINUSMA ye depuis u bɛ cɛ ba wɔɔrɔ la bi fo bɛ cɛ ba tan duuru la CEDEAO ka force kelen ma na k'a fɔ k'a nana Mali kunkɔrɔ san 2012 MNLA ye Mali attaquer yan bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛna oui ka Mali bɔrɔtɔ boloda par les bandits armés CEDEAO tun bɛ min a dun bɛ CEDEAO texte kɔnɔ ko ni binkanni kɛra jamana fɛn fɛn kan membre de la CEDEAO k'u bɛ se ka wuli ka jɔ ko la CEDEAO tun tɛ yen wa tun bɛ yen tun bɛ yen donc aujourd'hui CEDEAO b'a yɛrɛ sɔsɔ wa o tuma CEDEAO bɛ force joli créer ka na initiative d'Accra CEDEAO ma k'a bɛ cɛ ba fila bila ka taa Burkina wa o kɛra o cɛ ba fila min kan ka bila ka taa Burkina ko appui aérien o bɛ jɔn bolo ko o bɛ o kumana fɛn min ye Nigeria de bolo e kan ka cɛ ba fila bila ka taa o tɛ terrorisme kɛlɛ ye wa en même moment bɛ ka force wɛrɛ créer tugun oui oui oui et le but c'est quoi en cas u bɛ se ka yen déstabiliser yɛrɛ fana o kumana i bɛ force joli créer ka na pour les mêmes opérations est ce que nin tɛ yɛrɛ kun sɔsɔ yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ bolo wa CEDEAO bɛ kuma kuma dɔ la i b'a ka tɛ fɛ but tɛ dɔwɛrɛ ye koyi aujourd'hui on a compris bi

ka défendre ni terroristes ye yɔrɔ mali la u ye eh, kɛlɛ créer ka na ni kɔna ni kɔnakow ye k'u tila fila ye ka terroristes dɔw bila ka tɛmɛ ka dɔw la stopper an ye tɛgɛrɛ fɔ u kun terroriste fitini min tun bɛ jiginna ka na fo kɔna o tuma na u tila eh, fo jabali u tila k'olu le renforcer ka yɛlɛn tugun fo ka tila ka yɛlɛn fɔta fo kidali u y'o mun ɲɔgɔn kɛ n'o de kɛ dans le golfe de Guinée donc n'i y'a mɛn Togo b'i ban ka fɔta ma terrorisme ma don yen n'i y'a mɛn Côte d'Ivoire b'i ban a ma don yen n'i y'a mɛn Ghana b'i ban a ma don yen donc dugu o dugu bɛ se k'u sɔsɔ don nata la terrorisme bɛna woyo ka don a bɛɛ la en ce moment information intervention dɔ a bɛ bɔ MINUSMA ko la a bɛ bɔ o tuma na faransɛ ko la a bɛ kɛ union européenne yɛrɛ ni OTAN yɛrɛ ka duguw ye donc u bɛ force wɛrɛw dilan tugun olu bila ka na force ninnu ka baara tɛ foyi ye u bɛ min ɲɔgɔn kɛ Mali la a tant que ni président ninnu b'an kunna président minnu b'a kɛ wuyuwuyu kɛ ni population yɛrɛ ma courage sɔrɔ donc u bɛ to terrorisiw armeli la kungo kɔnɔnaw ni fɛnw na olu kelen de bɛ tila ka na intervention na tugun mhm. o y'a fɔlɔ ye donc n'o kɛra n'i y'a mɛn i bɛ taa irisi nɔfɛ i bɛ taa nin nɔfɛ i ka dugu ma kalaya k'a d'i ma de mhm. filanan ye mun ye k'u bɛna force anti putsch sigi o tɛ dɔ wɛrɛ o ye CEDEAO présidentw yɛrɛ ka laɲini ye u ko faransi ma an bɛ e soutenir maa maa ye faransi soutenir a bɛɛ coup d'état kɛra a bɛɛ la

est ce que b'a kalama eh, eh, Niger Bazoum n'olu bɔra faransi bolo CEDEAO ko banna pewu olu dun bɛ yɔrɔ min na ka peuple min kɔnɔn'o kɔrɔ bi bi in na Macky Sall tɛ se eh, eh, fɛn na eh, eh, Ousmane Sonko la bi n'i ye Alassane ta k'a lajɛ aujourd'hui leader politique ko bɛ Côte d'Ivoire leader politique tɛ yen Alassane a remplaçant ko problème bɛ yen donc n'an m'an farati armée bɛ sɔn ka fanga ta force anti putsch n'a ɲɔgɔnnaw 2023 2024 n'a dilanna a bɛ taa o fanga ninnu sécuriser au profit de l'intérêt français Bazum fɛ yen depuis ko in kɛra ale yɛrɛ masumayara donc n'i ye jateminɛ kɛ chaque fois dugu o dugu président y'a jateminɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye France soutenir donc i bɛ gɛlɛya sɔrɔ fo ka n'a bila Embalo fɛ yen Guinée Bissau yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ de bɛ k'ale sécuriser armée yɛrɛ t'ale bolo CEDEAO de bɛ k'ale sécuriser donc ni force anti-putsch in dilanna k'a bila ka na non seulement a tɛ coup d'état bali dɛ mais a bɛ président minnu bɛ France ka ci kɛ a b'u sinsin a b'u bila u k'u sago kɛ u bɛ se ka jamanadenw mobiliser u bɛ contrat ɲɛnamaw signer n'o tɛ France bolo bɛ ka bɔ CEDEAO duguw la a tɔ tora fitini min ye président wɔɔrɔ min ye n'olu ma sécuriser a nakun y'olu dɔrɔn de sinon Mali t'a la Guinée t'a la Burkina t'a la dugu damadɔ bɛ olu si t'a la Gandi sommet sigira yɛrɛlakana de kama ni sommet in sigira yɛrɛlakana c'est pour cela yanni ka sommet in kɛ tuma min na i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye Alassane ye ani Embalo ye ɲɔgɔn ye Alassane ka suite kɔnɔna la u ye Embalo ye pour un entretien d'une heure de temps mais u bɔlen compte rendu kɛ mɔgɔ si ye u ye instruction ninnu de fɔ ɲɔgɔn ye Faure ale welela k'a fɔ a ye Faure jugu b'i la wa nɛri ni kara b'i n'i fa la ni fa ye tiɲɛni caman kɛ Asimi soutenir i b'a jɔ wa ci bɛ f'i ɲɛna i bɛ taa f'a ye donc anw sigilen bɛ ni nin ye wa an na bɛnnen don kan kɔnɔ mhm. wa nin ma bali anw na o de y'a kɛ n'i ye mali jateminɛ kalajɛ mhm. n'i ye mali hame jateminɛ kalajɛ a dilannen dusu sɔtigɛ mali bɛ gɛrɛ kilasi de dɔn ni gɛrɛ bɛɛ ye mhm. gɛrɛ an tetosi o bɛɛ gɛrɛ fasɔn wɛrɛw ye mɛ gɛrɛ kilasi an b'o de dɔn an ka ofisiw la kato2 mi ofisi fmɛ pa la rusi a bɛɛ fmɛ lale minnu ye ekɔli gɛrɛden ekɔli fisi de pari kɛ minnu ye ekɔli gɛrɛbaw kɛ minnu ye Togo école d'état major kɛ minnu ye dugu wɛrɛw kɛ minnu ye Algérie kɛ minnu ye Irisila kɛ a bɛɛ bɛ nin guerre classique in de dɔn bon Mali bɛ nin de dɔn CEDEAO dugu Mali bɛ k'i yɛrɛ bila terrorisme kɛlɛ min na terroristes bɛ aux pays alentours Mali b'i ɲɛsin nin de ma ka sɔrɔ yan'a ka bɔ CEDEAO la. D'accord Bubu ni an bɔra o yɔrɔ la très rapidement an bɛ se ka an da don min na o ye docteur Choguel Kokalla Maïga a seginni ka na o a kɛra jigilamisɛnya yɛrɛ a kɛra jigiwaaro yɛrɛ ye kosɛbɛ wagati min na premier ministre par intérim awa ani mɔgɔw cadre d'échange mɔgɔ minnu nana k'u yɛrɛ kɛ jamana opposition ye a n'olu tun ka fɛnw bɛ ka yɛlɛ wagati min na Choguel nana an ka cɛ a ye plan bɛɛ fausser sisan Gandi n b'a f'i ɲɛna depuis 91 fo bi gɛrɛn ni teriya de bɛ ka jamana in mara
jumɛn gɛrɛn ani teri sira o de bɛ ka jamana in mara gɛrɛn ani teri sira mali parti bɛɛ bɔra parti ba fila de la oui. da a tɔ bɛɛ club de soutien gandi yɛrɛkun ɲini de don nin kɛra n'an ma nin jɔyɔrɔ sɔrɔ n taa n ka parti nin créer mali bɛ parti kɛmɛ fila ani bi saba ani kɔ la mali kɔnɔ bi bɛn bɛ min a bɛɛ kɛra c'est pour maintenant protéger les arrières ne ye nin kɛ n bɔra fanga la donc a dɔw bɛ politique kɛ bi politique yɛrɛ nege t'u la mais n'i y'i da bɔ a la parce que mali politiki ye n'i y'i da bɔ a la dɔrɔn i bɛ wuli eh, siga t'o la siga t'o donc f'i ka kɛ mankan cila de ye hali ni mankan man di ye mhm. sinon nin dɔw bɛ taa mankan yɛrɛ ci tiɲɛ yɛrɛ la se t'u ye de quoi mais mhm, mhm. a bɛ f'i ye de i b'u ka parti bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parti dɔw bɛ yen olu ma kuma mais olu komite olu section kelen komite ka ca n'u ye siga yɛrɛ t'a la siga yɛrɛ t'a la i bɛ ni parti minnu bɛ kuma la i b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn a f'u ɲɛna dɔrɔn ala kama gouvernement ka 20 millions d'u ma k'u ka taa eh, salle Modibo Keita fa o tɛ se o tɛ se
Han o tɛ 3000 place ye o tɛ se Alahu akibaru a parti bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais siɲɛ joli bɛ assemblée ni fɛnw boloda o tɛ se k'u bɛ bɔ o dɛsɛra cɔ u dɛsɛra cɔ oui oui u mago bɛ mun na bi u yɛrɛ ye gɛlɛya minnu créer ka taa fanga ɲini n'o ye vie chère nin kɛra tan ɛ vie chère milliard joli tununnen don wala e ko vie chère o miliyari tununnen don o miliyari mun tununnen don ne bolo e kan ka transition dɛmɛ de ka justice ka kɛ o mɔgɔ ka wari dɔw lasegin dɔ ka bɔ vie chère la dɔ ka bɔ vie chère la oui mais ni miliyari dunbaga kɛra olu yɛrɛ bolo ni miliyari yɛrɛ dunbaga kɛra o mɔgɔw bɛ yen da tɛ tu o la e ma tu da miliyari tɔmɔ la ne ko e bɛ fɛ vie chère ka kɛlɛ cogo di non o t'a fɛ ka kɛlɛ e bɛ fɛ vie chère ka kɛlɛ cogo di les contrats sont mal exploités les contrats miniers sont là

o mɔgɔ dɔw bɛ yen o dossierw bɛ yen aw ko ko o ye instrumentation instrumentalisation de la justice ye k'o ye intimidation ye ko wa ko parce que ko aw ye politicien ye politicienya bɛ min i ye faso wari ta ani i ye politicien kelen don wa. non kelen tɛ kelen tɛ. jɔn bɛ yen min bɛ yen bi k'a fɔ ko ɛɛ ɛɛ sariya kelen bɛ k'i pan mɔgɔ jɔn kunna. mɔgɔ si mɔgɔ si. donc aujourd'hui n'an ma mali parti politique camanba assise ye min fɔ o de bɛ kɛ. o jumɛn. ka dɔ b'u la ka parti dan parti ba saba ma. u bɛ ka siran o de ɲɛ o de bɛ kɛ Bubu n'u ye nin mɛn bi o est ce que o la sunɔgɔ k'u bɛ ka siran nin min ɲɛ o de bɛ kɛ parce que caman bɛ yen u tɛ baara la u bɛ balo nin de la baara bɛ min en tant que aw ma baarakɛlaw bila mali parti politique ɲɛma en tant que politique kɛra wari ɲini yɔrɔ ye en tant que politique kɛra k'i yɛrɛ dogo justice la en tant que politique kɛra soutien i yɛrɛ ka ŋaniya kama mali bɛ mali bɛ démocratie ɲuman min kɔ a t'a sɔrɔ n'u ko k'u bɛ kuma u ka taa faransi la vieille démocratie parti joli bɛ yen parti saba naani n'u taara etats unis la vieille démocratie parti joli bɛ yen parti saba naani mhm. n'u taara chine le parti le plus populaire i b'a bureau national mɔgɔw da dɔn wa mɔgɔ bi wolonwula ni duuru chine bɛɛ a bureau national u ka parti min ka bon ni parti bɛɛ ye oui oui oui mais anw ka parti fitininw bureau national a dɔw mɔgɔ bɛ taa fo mɔgɔ kɛmɛ saba la han awɔ parti fitinin ninnu na dɛ eh! bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ et puis mali de la parti la a b'a daminɛ bureau national la ka sɔrɔ ka jigin duguma ka jigin duguma o de ka daminɛ duguma ka comités sigi ka sous sections sigi ka sections sigi olu ka commission fɛn coordination régionale sigi ka sɔrɔ ka taa bila bureau exécutif la non u b'a daminɛ sanfɛ de ka to aw kan sanfɛ de waritigiw bɛ placer placer nin ye jɔn ye bon jama kɔni t'ale kɔ mais ale sigiyɔrɔ bɛnnen don a bɛ yɔrɔ min na wari wari kɔni b'a kun wariba de b'a kun mais mali de la pati la jigiyamisɛnya dan ye élection bɛ se kandida tɛ patiw bolo kandida tɛ yen mɔgɔ caman kɛra depite ni mɛri ye min ka ala ni kala ala ni kala o ma deli ka politiki kɛ o da de bɛ taa konkon ka na ko karisa an b'a fɛ ka taa élection na wari t'an bolo an b'a fɛ k'an kandida ye komi wari b'e kun komi wari b'e kun i b'a ye mali pa u ma kuma nin si la nin si la nin si réforme politique tun ɲɛ sira san joli ka ATT accompagner ka IBK accompagner ka Dioncounda accompagner ka Aya accompagner hali bi o mɔgɔ kelenw de b'a la o jamana kelen olu bolo b'o kɔrɔ hali bi u ma lafiya baara de tɛ yen den tɛ yen tugun min bɛ se ka tiɲɛ ta a den tɛ yen a y'a bolo jɔ mali leader dɔ la ko ni nin tɛ yen nin den bɛ yen a tɛ yen au moins Ablaye Wade ninnu ko ka di ne ye oui oui i bɛ se k'i bolo jɔ olu kɔ mɔgɔ dɔ la ko jeune leader politique bɛ yen oui oui Kadhafi filɛ nin ye a ye san joli kɛ i bɛ se k'i bolo jɔ a kɔ la. mais n'a fɔra an ka cɛkɔrɔbaw san bi wolonwula san bi segin de bɛ hali bi kare kɔnɔ halisa a bɛ jama ɲɛfɛ gere wa olu bɛ nasɔngɔ bɔ hali bi wa denw denw b'u ka so kɔnɔ denw kelen bɛ ka sow jɔ yɔrɔ la denkɛ fɔlɔ ninnu tilata kelen bɛ yen n'i y'a den dɔw ɲininka ko nin ye jɔn ka so ye wa puwa ka so dɔ de don n bɛ yen de puwa dɔrɔn puwa puwa dɔrɔn puwa den fan bɛɛ kɛ kalan na ah. denw gɛnna fan bɛɛ u ma se ka kalan a denmisɛnnin sini n ko mais n ko bɛ derini de ta derini ye eh, dɔrɔgu dɔ de a bɛ dilan n t'a dilan cogo fɔ yan u bɛɛ bɛ derin de ta fɛn na n ko a dɔw ka ekɔli ça fait huit millions par an Allahu akbar. Gani faamaw denw ala ye den ninnu yɛlɛma k'u kɛ zuɲɛminna ni dɔlɔminnaw de denw seginna ka na fa yɛrɛ kɔrɔla cogoya t'a bolo bilen a tɛ k'i dabɔ politiki la n'a y'i dabɔ a la a sijɛtɔ bɛ taa kaso la a bɛ to kule in de la wa n y'a ɲɛ ko mun na a y'an ka sitiso in dabila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in sera tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de nka aw ko Choguel est clivant mais Choguel est clivant moi je suis d'accord Choguel est clivant mais Choguel kɛlɛ de kɛ M5 na ka parti dɔw de dénoncer Choguel nalen aw tila k'a fɔ tugun ko non ko ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Choguel bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di alors que jamana ɲuman kɛlɛ kan ka wuli jamanaden jugu kɛlɛli de bɛ sen na oui oui ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɔn ni jɔn jɔn ni jɔn

A tɛ a tɛ a ɲɔgɔn min yɔrɔ tɛ a tɛ a tɛ jɔn bana aw la bubu i bɛ min sa i bɛ min ye i bɛ min sa jɔn bana aw la yɛrɛ u yɛrɛ kɛwale jamanadenw y'aw dɛsɛbu ye ko ma si bɛ tike a y'a kɛ ala kama a ye a ye a ye pati kɔrɔba ninnu wele a k'u ɲininka ko ma si tike perez bɛ sigi i bɛ ka sigi den tu la den disi o perez kelen bɛ sigi den fɛn yan e mi de ma kise du dalayiri pte se se pu la

yɔrɔ minnu bɛ yen ni insécurité bɛ yen mhm. MINUSMA de bɛ yen sécuriser MINUSMA dun ka position dɔnnen don awɔ MINUSMA ka position dɔnnen don MINUSMA tɛ taa dɛ et dans le fichier électoral aussi mhm. i tɛ min dɔn fichier électoral min fana bɛ yen tugun il y a 800 000 électeurs fictifs
tiɲɛ c'est à dire ba kɛmɛ seegin min yɛrɛ sa i ma taa élection na cogo o cogo

Dugu dun bɛ ka mankan de kɛ dɛ, o de tora lors du conseil n bɛ na o 1 million de nouveaux majeurs denmisɛnnin kura minnu si sera voter ça fait 1 million à peu près 1 million, oui, olu ka kan ka don liste kɔnɔ, unhun, mɔgɔ joli sara, mɔgɔ joli ka bɔ a la, u tɛ kuma nin na maintenant n'an sera Mopti, MINUSMA ka mission bɛ dan yen, oui, o Mopti yɔrɔ min fana bɛ yen, yɔrɔ min na n'an ka candidat kan ka ni jama bɛ candidat min kɔ, MINUSMA bɛ taa marifa ci yen. o y'a bannen mɔgɔ tɛ bɔ tugun ni MINUSMA ye marifa ci sɔgɔma bɛɛ ko ayiwa a tɛ bi vote ko to yen ayiwa a yɛrɛ y'a ye ayiwa ee ala na ni n'aw bɔra u ye fɛn jɔ donc o y'e ka voix bɛɛ annuler de o y'a bannen perdre la. en ce moment n'u y'o kɛ tuma min na u bɛ sɔrɔ ka taa dans le nord du pays MINUSMA bɛ yɔrɔ min na u bɛ sɔrɔ ka taa urne fa. ka n'a sɔrɔ aw sigilen kan. ɛ Sumayila Sise ta ma kɛ yan. ka n'a sɔrɔ aw sigilen kan yan. n ko Sumayila Sise ta kɛra yan.

bureau de vote kelen u nana fɔ mɔgɔ ba kelen kɛmɛ duuru ala ka hinɛ Sumayila Sise la Sumayila Sise y'a calcul kɛ sabu n'i ko bɛɛ ka voter en moins de deux minutes a tɛ kɛ a tɛ kɛ a tɛ kɛ oui mais tellement que u ye urne fa k'a fa k'a fa parce qu'olu bɛ ka dɔnkili da musow b'a fɔ fɛn ko ngangangangangangan u bɛ sogo ɲimi na u yɛrɛ b'a kɛ urne kɔnɔ dɔrɔn u bɛ ka k'a kɔnɔ k'a k'a kɔnɔ fo urne yɛrɛ far'olu ɲinɛ ma o b'a kalama ee an ye plainte ladon a ma dɔrɔn eh, ma, Manasa ko a y'a jɛ a k'a to ale ma de ala ka mali dan jɛnɛtigɛ la élection troisième tour de la ko ye a ma deli ka troisième tour ye ah, troisième tour bɛɛ yera yan donc la démocratie malienne a été bafouée oui oui ninnu mɔgɔ bɛ nin birisa ɲagami ɲɔgɔnna de la oui u tɛ fanga ko kɔ ye
a kun tɛ dɔwɛrɛ fo i ka jamana fili kɛlɛ wɛrɛ kɔnɔ o tɛ kɛ yan élection a bɛ kɛ a dati la asimi ka tɛmɛ n'a ka baara ye Sogɛli Kokala Mayiga nana il va prendre les grandes décisions politiques
réforme de kan ka kɛ ka mali parti politique bɛɛ parti politique ba saba nin parti in bɛɛ bɛ dissous a dɔw a y'u ɲininka k'u ka parti siège bɛ min u bɛ mankan fɛn fɛn na siège tigi tɛ tɛmɛ naani kan. non siège tɛ dɔw bolo siège tɛ dɔw bolo. dɔw yɛrɛ ka siège n'u ka bureau bɛɛ de ye kelen u ka baarakɛyɔrɔ bureau. oui u kɛlen bɛ k'o secrétaire de k'u ka siège. oui oui. donc u b'a fila bɛɛ kɛ kelen ye. u bɛ baara la yɔrɔ min na dɛ. oui o o salon de ye parti siège ye. sinon siège tɛ yen. siège t'u bolo. oui oui oui. u bɛ nin yɛrɛ fɛn fɛn la siège kelen t'u bolo. oui ne fɛ bi.

mais aw b'a kɛlɛ de kɛ n'o tɛ nin kɛ non a ye avant projet ko to yen parce que u b'a dɔn k'a fɔ n'avant projet in kɛra constitution kura bɛ tɛmɛ n'o tɛmɛna o y'an ni faransi bɔlen ɲɔgɔn bolo filanan ye mun ye assises ka recommandation bɛ kɛ ko ka parti politique bɛɛ bɛn parti ba saba ma n'o kɛra parti misɛnnin bɛɛ bɛ tunu ne ye cɛw ka président ye n muso ye jeunes ka président ye e muso ye musow ka président ye n den ye jeunes ka président ye mali parti tɛ to ten de

président yɛrɛ de wele ko ale candidat nin dun nin ye président yɛrɛ dagawuli terikɛ de kabini a denmisɛnnin teri terikɛ don dɔ in dun o ye président muso terimuso de aa donc bubu cɛ tun ja ja i tun bɛ ko in dɔn dɛ e mais ne bɛ ninnu dɔn donc o tun bɛ nɔgɔlo ta iyi
kuma da t'aw si bolo han ni ni ni président yɛrɛ n'a ka ni pa et puis pol a ee a fɔ poli mali politiki yɛlɛko ye dɛ cɛ bari i bɔra kojuguba la dɛ ni ni wari bɛ min bolo parti la n'i bɔra kojuguba la a ko n bɔra kojuguba la wari bɛ min bolo parti la awɔ n'o kumara o bɛ kuma ta a tɛ kuma dɛ o b'a fɔ kuma la bon ee n'o a tɛgɛ fɔ wa aa président o président ni ne ma deli ka min ye président de jɔ bɛɛ tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ de la ko ni waati dɔ sera an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de k'a ye mun de fɔ wa wa wa wa foyi ma fɔ wayi et puis n'a taara o bɛɛ la n'an taara réunion na tugun cɛkɔrɔbaw bɛna ɲininkali kɛ a ye mun de fɔ de parce que ne ma sɔn k'a sɔsɔ quoi i b'a dɔn k'a lamalo jama cɛ la o man di ne ma a ye mun de yɛrɛ fɔ an tun bɛ nin kumasuli de kɔnɔ mali politiki kɛra tulonkɛ de ye walahi a ye mali ninnu tɛ se ka mali bɔ bouger même d'un iota o tɛ se hali n'u tɛ u bɛ mais u bɛ se ka jumɛn kɛ a y'u ɲininka ta ko polisi minnu tun bɛ taa don arrêté ministériel la k'a ko bɛ cogo di u k'a fɔ Choguel ye dɔrɔn Choguel ka taa audit kɛ fonction publique la ka inventaire kɛ sur les dossiers ye simala la n'o kɛra mɔgɔ caman bɛ taa sugu mɔgɔ caman bɛ taa sugu la chaque fois on se plaint que jamana binna mais c'est l'administration qui n'est pas à la hauteur Alimisacɛ kɔni kɛ man ɲi o plen don wala i bɛ taa kuma dɔ la yɔrɔ dɔw la k'i b'a wari mɛt az kɔnɔnta to sɔrɔ bara yɔrɔ kelen na i la az kɔnɔntabu ye ka na otation wa ayi bɛ
yen n' ye o cɛ kɔni u ye an san ni kɔlɔtibitew ta mri mriw y'u ta k'u ta k'u ta k'u ta bi bin na dɔw yɛrɛ bɛ shɛfɛɛrɛ de kɛ shɛfɛɛrɛ aw olu bɛ shɛfeereyɔrɔba de b'olu bolo donc ekɔliso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ faransɛ monsieur ale de bɛ bio cours di ale bɛ mati cours di IFM ni sortant denmisɛnnin minnu bɛ bɔ u b'a bɛɛ olu ma ko ka tɔgɔsumani kun ma fi ça va denmisɛnninw bɛ kilasi kɔnɔ donc kalan tɛ yen dɛ c'est la garderie d'enfants ah non n ko c'est la maternelle i bɛ taa sɔrɔ monsieur yɛrɛ bɛ charbon feereba de kɛ jagokɛlaba don hakili tɛ ekɔli yɛrɛ la eh, ala o cɛ ah, baara ye dɛ DCAP minnu bɛ yen ni den eh, eh, motoba bɛ di minnu ma ko ka taa yala dugu ni ɲɔgɔn cɛ o dɔw bɛ se ka six mois ale kana taa ekɔliso min contrôler ale yɛrɛ bɛ se ka kalo da ale bɛ se ka san kɛ a ma a ma deli ka se yɔrɔ dɔ la monsieur tɛ na ekɔliden dɔw ye dɛfu baki sɔrɔ ne ko dɔw ka diɲɛ tiɲɛna de dɔw ye dɛfu sɔrɔ anglais monsieur t'u fɛ yen donc depuis olu ma taa lycée la olu ye bac jɛ fana ka b'u ma depuis i ye def jɛ don min na mali la i ye bac jɛ o dugusɛjɛ bubu nin b'a to an bɛ se chambre de commerce président ka minɛli ko ma n'o ye yusuf bacili ye ko fonds covid bubu sise tun ye premier ministre ye waati min na ko miliyari caman dunna covid wari ko la bubu bɛ se ka mun de fɔ nin na i tɔgɔma aa cɛ ne tɔgɔma tɛ i tɔgɔma dɔ de a tɔgɔ bubu i tɔgɔ bubu ayi ale tɔgɔ bawubu n ko mɔgɔ baden bɛ k'a fɔ ne ɲɛna tuma dɔ ko cɛ ko bubu sise ka nin kɔnɔ n ko bubu sise ko non ko bubu mabɛl sa n ko bon n'an m'a ɲɛfɔ ka ɲɛ waati bɛɛ ne bɛ nin fili de kɔnɔ a tɔgɔ de ko bawubu bawubu bawubu awɔ mali bɛɛ awɔ bubu saba de bɛ jɔn ni jɔn voilà
bubu saba mali bɛɛ ye bubu saba jɔn ni jɔn bubu mabɛl jawara awɔ bubu la awɔ awɔ i y'o faamu awɔ ani mali plus bubu mali plus bubu mali plus bubu awɔ bubu banna bubu wɛrɛ tɛ cɛ tɛ dɛmɛ bubu n'i y'a fɛn o fɛn a bɛɛ gɔni b'a la gali ne b'i f'i ye bubu ye saba de ye n'a fɔra ko bubu mabel o ye fila kamalenba ye n'a fɔra ko bubu galajo o ye gɔnifɔla ye bubu campala o y'a kɛlɛkɛla ye bubu banna bubu banna bubu simple tɛ sa
o tɛ ne k'i ma ko bubu bubu sise tɔgɔ tɛ bubu yɛrɛ bawubu de don bubu simple tɛ yen soit tu es bubu mabel ou bien tu es bubu campala ou bien i ye bubu galajo. oui oui oui oui. voilà bubu banna yan. oui oui oui. an bɛɛ bɔra bubu kelen min na o de ye bubu ardo galo ye. bubu ardo galo.
ale ye jinɛ jɔn di a ka jelikɛba ma. oui oui oui oui.
ale a ko a ka jelikɛ ma k'a bɛ ale bɛ taa lahara. oui.
cɛ ne donna histoire kɔnɔ sisan selifana tile oui a ka jeliba yɛrɛ faga midi mhm. ale ye dɛbɛn da ye diɲɛ kɔnɔ a taa dɛbɛn da ye lahara bubu ye kɛlɛcɛ farin de sa anw tɛ siran bilahi tɛ bubu i tɛ bubu bubu ɲɛnama yɛrɛ tɔgɔ e tɛ bubu la la donc bubu tɛ boli quoi san bi wolonwula ni duuru hali sini a b'a ka tiɲɛ fɔ non mon père kɔni ka bubu la kɔni ka ɲɔgɔn ka dɔgɔ ma voilà i tɛ bubu da ye wari tunu kuma la abada a ye fo fo k'ale sa bubu la ta ye ko min f'i ye ko bubu la tɔgɔ ko bubu se kun tɔgɔ ko bubu yɛrɛ yɛrɛ bubu se kun bɛ hinɛ bubu tɔw la a m'an ka gɛlɛya ye bubu se diɲɛ ta ne bubu la yɛrɛ moto kɔfɛ ani janti taara dɔn o ɲɔgɔn na yɛrɛ bubu la ni moto janti non mon père kɔni kɛ tiɲɛ de la mon père bubu la kɔni k'i bɛ bubu la référence dɔn mali kɔnɔ mali révolution kɔni kɛra bubu voilà référence voilà walahi i tɛ bubu bubu tɔgɔ in di depuis ala k'i da i tɛ se ka fɔ ko dala ka bubu la tɔgɔ ye fɛn dɔ la ko bɛ jamana kɔnɔ i tɛ bubu bubu bubu tɔgɔ ye kokolo n'a ba da i t'o ye diɲɛlatigɛ la han ayi

commerçants de ka marchandise bɛ ɲagami taxe fu bɛ sigi commerçants de kun commerçants de tɔɔrɔlen don commerçants ka bɔ ko justice kana kɛ ani maloya mais est ce que o bɛ sɔn ka bɔ bubu ne commerçant bɛɛ tɛ ayi non o tɛ sɔn commerçant bɛɛ tɛ sinon mali bɛ yɔrɔ min na bi mali justice ko mali justice ko bɛɛ ko ka mali ko k'o kɛ tiɲɛ bi justice don e olu m'a ɲini a ye mun kɛ kelen filanan ye mun ye a bɛ minɛ ko jugu la wa est ce que la présomption d'innocence a ka est-ce que c'est respecté wa mhm. parce que a tant qu'a ma jugé il est encore présumé innocent oui, est-ce oui. que o sabatira wa oui, est-ce que an tɛ avocat ɲɛnama ɲini k'a d'a ma wa oui. est-ce que an t'a lajɛ n'a ka hakɛw sabatilen don wa oui, oui. o ma kɛ dɛ mm -hmm. o non ne ko ni eh, commerçant ninnu minnu ko k'u bɛ bɔ commerçant bɛɛ tɛ mhm. n'olu ko k'u bɛ bɔ k'a fɔ bi k'u bɛ taa justice bali baara la mhm. ni justice yɛrɛ fana ka taa commerçant fana ka plainte minɛ mɔgɔ wɛrɛ contre la dun
aa sisan kɔni kɛ ni awa ni mɔgɔ wɛrɛ minɛna don min ni commerçant bɔra oui. ko ni commerçant ninnu commerçant minnu bɛ k'a fɔ commerçant bɛɛ tɛ dɛ commerçant minnu ko youssouf bathily bila n'olu bɔra o commerçant kelen kelen bɛɛ fɛn tɔgɔ ka taa n'u fana ka hakɛ bɛ mɔgɔ minnu ka na justice saisi non o bolo ne bolo sini ni école maître min welela ka taa bolola min welela c'est à dire kulu min mɔgɔ mana wele journaliste min mana wele directement n'a kɛra o tɔgɔ la jamana kiriko kɔni o y'a bannen merci n'o don munna sɔrɔsiw fana tɛ segin ka na k'a fɔ o tuma na depuis transition jɔra don min na i ma deli ka mɛn ko armée bolila sɔrɔsiw b'u jɔ saya ɲɛ n'olu fana ko olu fana tɔɲɔgɔn b'a la ka sa polisi min fana mana minɛ sini ni polisiw bɛ tɔɔrɔ jumɛn na polisi joli bɛ kaso la a ka ca polisi joli bɛ kaso la a ka ca a ka ca a ye sabali

i b'a bil'i kun na mɔgɔ kelen min ye ordre de virement kɛ yan o mɔgɔ kelen de taara wari fana retrait kɛ kabako dan don gani o wari kelen le contrôle financier n'a pas approuvé ça fait u ye marché kɛ k'a fɔ k'a fɔ ko wa ko kɔfɛ ko papierw bɛ na mais so a kɛ ko i n'a fɔ société in ye marché exécuté ka ban hali sini e delila k'a ye

Nka bubu an bɛ émission ayi c'est vrai i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ studio kɔnɔ ne tɛ studio kɔnɔ activiste ye dɛ n bɛ fɛn min f'i ɲɛna tere a ka nɔgɔn i b'a fɔ fɛn wɛrɛ tere tere ne tɛ se ka d'a la avec toutes ces présomptions avec vraiment tous ces dossiers n'i t'i ka i b'i ka justice labila nin na mun na ne bolo aw de kan ka bɔ marchéw ka di a di cogo la commerçant ɲumanw ka marché sɔrɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen dun bɛ ka kule ni mali justice ye voilà bon justice bɛ ka sira sira min ta sira jɛlen e b'o ta bannen dɛ commerçant yɛrɛ de kan ka wuli kuma bɛɛ marchéw ka di a di cogo la oui o b'a bɛɛ lafiya o bɛ commerçant bɛɛ de lafiya donc aujourd'hui kuma ye mun ye a ye mun de kɛ ne bolo k'an k'o de ɲini k'o dɔn ne ye fitini de f'i y'a la dɛ a tɔ bɛ yan c'est dix milliards de montant ayi k'an bɛ émission spéciale sigi n'i ye nin crime économique ta k'a lajɛ k'a fɔ ko nin kuma bɛ yen ko min bɛ ka jɔrɔ e t'o dɔn ayi ŋunuŋunukan bɛ sen na ko régime kɔrɔ régime kɔrɔ ka mɔgɔw de ni commerçant dɔw bɛ baara la donc kuma in mɔgɔ sago ko tiɲɛ b'a la siga t'o la parce que ala kana ala kana isu batili dɛsɛ avocat ɲuman na ala kana dɛsɛ sariya bɔcogo ɲuman na k'a ka hakɛ sigi k'a baga hakɛ kɔnɔ ne bolo aw kan ka avocat ɲuman de ta k'a d'a ma ou bien a yɛrɛ ka avocat ɲuman ta Oui. Donc, aw b'a fɔ parce que dossier in kɔnɔ il se peut que dossier kan ka élargi ka se mɔgɔ wɛrɛw ma mɔgɔ caman caman de impliqué len don mɔgɔ caman caman de impliqué len don voilà donc ka kɛlɛ ka don depuis sisan mun de bɛ kɛ oui depuis sisan an bɛ pression kɛ denbayatigi don ne ko a ye minnu ka wari dun denbaya t'olu bolo wa denbaya b'a bɛɛ bolo a ye minnu a fɔra ko minnu asafurulayi a fɔra ko minnu ka wari dunna denbaya t'olu bolo wa olu ka denbatigiw don wari maliyɛn bɛɛ de ka tɛ wa bɛɛ t'a dɔn maliyɛn joli ye garibu ye bi gidɔrɔn da la a ka ca maliyɛn joli bɛ banabagatɔso la bi a ka ca maliyɛn joli bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la bi dayɔrɔ t'a bolo a ka ca o tuma na olu fana tɛ dɔ den de ye wa a ka ca a ka ca a ka ca olu tɛ dɔ den de ye wa ne denw ye donc aujourd'hui siga t'a la n sigana min bɛ maliyɛnw na k'a fɔ ko régime kɔrɔ maa minnu bɔra u ka wari bɛ commerçant dɔ bolo ka baara kɛ parce que ko fonds covid marché in a tɛ di n'i ye ɲɛ ka kalan a b'a dɔnbaga de ɲini n'i y'a di dɔ ye mɔgɔ min ma o y'i dɔ de ye donc aujourd'hui sigana kelen bɛ mɔgɔ minnu na grève in tɛ sa o tɛ gani bɛ kalan ala ni kan n'u bɔra an yɛrɛ bɛ bɔ ka taa jɔ justice da la Walayi mali walayi bilahi an ka justice to a k'a ka baara kɛ justice ma ni fɛn min bɛ yen k'a fɔ a mun de kɛra a ye mun de kɛ walayi ne jɛnna an k'o ɲɛɲini ou bien a bubu mabɛl i ye nin daluya min fɔ ka ɲɛdɔn est-ce que n'a sɔn nin don an k'a lajɛ ne bɛ se ka sɔn ka ɲɛdɔn ni bin kɛra ka fɔ fasoden bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la covid wari dunna mais a fɔra ko mɔgɔ min y'a dun nin t'a la nin tɛ an ka daluya filɛ wala u ka na isu batili dɛmɛ ni documents de c'est-à-dire a ka tila tila cogo la a ka hɔrɔnya bɛ sag'a ma tilali min na merci a nkalon ma d'a la nkalon ma d'a la cɛ bange o ka ko ko ma k'a la oui oui mais bi oui gandi ka taa fɔ ko aw bɛna fɔ ko wayi ko commerçant don ko ka a bama gandi kuma dɔw la i b'a dɔn corporation kɔɔri kelen mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ a maloya ka bon kojugu kojugu kojugu gandi n ye dossier dɔ fana ye

tɔgɔ fɔ bi gani b'u fo san kelen gani a b'a fɔ magistratw ka syndicat dɔ bɛ ko sal ne ma fili a tɔgɔ ko sal a tɔgɔ ko sal mhm. gani k'a ye ko min kɛ dogo la ko ala k'a sara ko maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la quoi gani ko faama min y'a wele dogo la k'a fɔ a ye k'a ka jamana dafiri ko nin y'a moyen di a ko non an ye maliyɛnw de ye nous sommes les hommes d'honneur an ti sɔn ma an tɛ sɔn o ma t'an sigikun ye yan gani ko ala ka cɛ in sara gani mali magistrat bɛɛ tɔgɔ la ka u- u- u waleɲuman dɔn gani bilahi fɛn dɔ fɔra magistratw ye dogo la ni magistrat ninnu tun tɛ jamana fɛ ni masara mani tɛ sɔrɔ mali kun sɔnbere la
d'accord bon an bɛ mali ma cogo min na oui an bɛ armée ta in bila jeudi émission na oui m'a dɔn ni y'a faamuya mhm. k'o k'a dama tɛmu ye parce que dugu minnu fana a ka ca a baden de bɛ yan arme minnu utiliser la olu bɛ yan mhm. k'o kɛra hali kɔnɔw bɛ semaine kɛlɛ la kɔnɔ subhanallahi ka arme ma deli ka exploiter ka nin bɔ n'i y'a daminɛ kuma tɛna tigɛ dɛ o ɲuman ye min ye ale bila an ka bila jeudi la bubu i ka kuma kuncɛ kuma ngali k'i fo
ka mali juge ka mali magistrat bɛɛ fo ko nin t'u ka kuma fɔlen dɛ ko nin ne b'u ka ɲinini bilahi ka a ye mɔgɔw fo ka i yɛrɛ fo gandi ka ne yɛrɛ fo parce ne b'a la nin ko in bɛɛ la ne foli ka dɔgɔn ko in na ne bɛ n yɛrɛ fo quoi ni ne ma n yɛrɛ fo ne tɛ fobaga la ne cɛ n k'i ka technicien fo bubu cɛ anw fana t'a ye sa an bɛ kuma an bɛ ye au moins dɔ de bɛ yen ale bɛ baara kɛ image la a bɛ baara kɛ son na cɛ fana sa kɛ ɲuman dɔn a ye sa ok gandi n bɛ technicien fo donc an bɛɛ kɔfɛ malien o